ndewonụ ụmụnne m na ụmụnna m abịakwalanụ m ọzọ ụnụ manụ dịka otu m si eme mgbe ọbụla ụnụ hụrụ m ọ ya bụ na o nwere ihe na-akpọtụ o nwere ihe dị iche iche m chọrọ ka ụnụ marakwa gbasara otu anyị nwa bụ ndị Igbo si eme na otu anyị si aga ọ tọkwa m nwa otu onye a na-asị ụnụ abịaruola Ngozi Nwosu ọ ya bụ aha m mana ihe a chọrọ ịtụle taa bụ ihe gbasara ụmụ ihe dị iche iche a na-adị ebubata ime ka onyonyo anyị wee bụrụ ihe ziri ezi kwesịrị ekwesị onye nọ ebe a mụ na ya ga-anọ wee tụlee ya bụ okwu aga m agwa unu onye ọ bụ mana tupu na-agwa unu ụnụ aṅụ na ngwụ na ngwụ na-abịa igbo ndị ọma na-ege ntị bikonụ achọrọ m iwetara unu barista izu onye na-afụ maka ihe niile na-abata n'ihe onyonyo ebe ọbụla o si na na-abata maọbụ nke ndị ọcha maọbụ nke ala anyị ebe ọbụla ihe ọbụla e si na-abata bụ ihe gbasara ihe onyonyo ọ nya nwa na-afụ maka ya biko barista izu nnọọ kelee ndị igbo igbo mmammanụ ndewo mm. aha m bụ ọkaiwu Izu Osuigwe eh, ihe m na-ahụ anya maka ya bụ gbasara ihe onyonyo na otu e si ebu ihe onyonyo pụọ eh, si n'obodo anyị gaa mba ọzọ sikwa na mba ọzọ bidokwa anyị na obodo anyị ndewo Ah, dịka otu m si wee na-ekwubu mbụ maka na nke ị na-akọwa bụkwa otu ihe ahụ m kọwara na mbido ee biko achọrọ m ka ị kọwara obodo ndị ọma na-ege ntị ndị Igbo e ji eje mba ihe gbasara ihe onyonyo otu o si aga na-abata ma kọwakwara ha maka ihe onyonyo anyị ebe a kedu otu o si eme na mba ọzọ ọ na-eme ọfụma ka ọ bụ na ọ naghị eme ọfụma ndewo ịma ihe igwe onyonyo a na-akpọ tv e wepụ onyonyo ihe ọ bụ bụ igwe nkịtị mana etinye onyonyo ma onyonyo eh, egwuregwu ihe dịka futbọl onyonyo ihe ụka onyonyo ihe muvi ọ ihe ga-eme mmadụ nọrọ na ụlọ ya, ọ na-ele igbe ahụ nọ ya n'ihu ịga mba niile n'ime afrịka ma ị gaa kenya o, ma ị gaa south africa o, ma ị gaa Tanzan- tanzania o uganda ihe a na-ele ịgbasa onyonyo a na-ele onyonyo si na naijiria pụta ya na-eme ọ dịka ma omenala anyị ebe a ma onwe anyị na obodo naijiria ịga mba ọzọ ndị ebe ha amara ihe gbasara ya gbasara onyonyo a na-esi ebe a na-ebu na-agafe ebe ahụ isikwa ebe ahụ kwa eburukwa onyonyo nke ndị ọcha bịakwa nke ala naijiria kwa iji kwazi ndị mmadụ dịkwa ihe nọ na mba nakwa mba ọzọkwa hmm. eh, barista izu ihe m chọrọ ka ị kọwara ndị be anyị bụ kedu ka otu onyonyo anyị nwa na-eme na mba ọzọ dịka otu o si eme na nke ha si eme na mba anyị ịma na abịa na abịa n'ihe gbasara ihe onyonyo mba ọzọ onyonyo anyị dịka otu isi wee na-ekwu kịta na-eme ọfụma abịakwanụ na mba nke ha nke ha na-ebubata na nke anyị na-emekwa ọfụma mana ihe m chọrọ ka ị kọwara anyị ka anyị ghọta ọfụma bụ onyonyo nke anyị nwa anabatara ya ọfụma ọfụma na mba ọzọ karịa na mba anyị ọ ya bụ ajụjụ na ihe mere na eh, a sị na nkụ dị na mba na-eghere mba nri eh, ile anya ịga dị ka mba eh, kenya ugbu a otu a mbọsị fraịde a na-eyi akwa nigerian clothes ma ndị na-achọ ịga ọrụ ihe ọzọ maka onyonyo anyị na- anyị a na-eji na East Africa onye ọbụla kpọrọ onwe ya mmadụ ugbu a ọ- e- oru mbọsị fraịde ị ga-ahụ ha ga-eyi efe naijiria maka gịnị ọ maka onyonyo anyị ka ọ bụ maka nọ na ndị ndị ndị ndị dị ka anyị ebuka ebe ahụ mba maka onyonyo anyị ha na-ahụ ha ahụ ya adị ha mma na ihe a wụ afrịka zịkwa dị- dị- dịka ha ma ok ọ dị ka oge m nọ na oge m gara mba South Africa onye be anyị na-ere eh, shoe agbalụkwụ ọ na-ere agbalụkwụ unu egbula bụ ọ na-ere agbalụkwụ onye mba South Africa bata ime ebe ọ na-ere ahịa gwa ya na ya chọrọ ịgo agbalụkwụ for onye isi for the chairman otu e si ekwu ya onye na-ere agbalụkwụ agaa lee shoe ndị a shoe Aba shoes ndị a were ya nye onye South Africa onye ahụ South Africa kwụọ ya ụgwọ pụwa mmadụ a sị ah, ah. na shoe ndị be anyị agbalụkwụ ndị be anyị dị na-agaghị ebe a ọ sị m ee kemgbe e bido gosiwa onyonyo anyị na mba South Africa ihe gbasara anyị ha na-azụ ya well well ha na-azụ ya nke ọma nke ọma ma efe anyị na-eyi eyi ma ma agbalụkwụ anyị na-eyi n'ụkwụ ha na-azụ ya ka ha lee na onyonyo hụ na ọ ihe ndị na eh, n'ime ebe ahụ na ọ ihe ha yi ya bụ site n'ime Ọ tọ- ọ tọọ ha ụtọ. onyonyo Ehe. anyị ha na-ekiri ebe ahụ ihe ọbụla masịrị anyị nwa masịziri ha ma ndị na-arụ ụlọ ndị a ga-akpọ architect na-arụ ụlọ Ehe, ugbu a ndị obodo anyị bụ architect enweta ọrụ na obodo ọzọ ma East Africa o ma eh, ma South Africa o ma other- eh, eh, ebe ọzọ mba ọzọ because ha bịa hụcha ụlọ nọ na onyonyo anyị ha sị ndị wuru ụlọ a, ha chọrọ ka ndị ahụ rụọrọ ha ụlọ a. Mba- even ha bịa rekọdụọ ha erekọdụọ onyonyo ebe a rụrụ ụlọ ndị ahụ abịakwa onye ahụ onye architect sị ị hụ ụlọ a rụrụ ebe a na-achọ ka a rụọ ya n'obodo ha ihe ahụ na-enye anyị nnukwu ọṅụ na ihe anyị na-eme na-adị ndị mmadụ mma ma a pụọ obodo anyị ya bụ ihe anyị na-eme ka anyị ghọta bụ na site na onyonyo anyị na-eme a na-abagara mba ndị nke ọzọ o meele ha ha mepee anya karịa otu ha dịbu mbụ ọ maka o wee wụrụ ezigbo ihe ajụjụ ọzọ m chọkwara na ịjụ gị ugbu a bụ onyonyo ndị ọzọ na-akpabata na nke anyị kedu ihe o nyegoro anyị nwa kedu uru o nyere anyị kedu ebe o dowere anyị kedu ọnọdụ o dowere anyị n'obodo anyị taa ee mgbe mbụ ile anya ihe gbasara ee egbe bụ ihe anyị na-ejide anya ahụ mgbe mbụ mana ugbu a ịhụrụ nwa m mmadụ ọ sị m too too too n'ụlọ ọ bụrụ jakịsha ọ bụrụ ihe ịtụ anya na eh, ebe ọbụla eh, ihe a hụrụ onyonyo si na mba ọzọ bịa ha chọọkwa ime ya n'obodo anyị ha bịa ozi aka ihe gbasara egbe eh, awụrụ ihe dị jubejuba ihe gbasara iji ndị mmadụ na-eji anyị ndị mmadụ na-ezugharị oshi ihe ndị ahụ adịrọ mbụ ihe ndị a mụtara ma a bịa na-eche ele onyonyo si mba mba ọzọ bata nakwanụ mmekọ nwoke na nwaanyị mgbe mbụ anyị na abịago ahụ oge anyị na-eto na ha na-agwa anyị na nwoke na nwaanyị adị akpa ụrị naanị iche nwaanyị nọrọ ya nọrọ iche barista izu ọ na-aṅụ na ngwa na nkwụ na-abịa igbo ndị ọma na-ege ntị ọtọkwa mụ na barista izu ka nọ wee na-enyonye anya n'ihe gbasara ihe onyonyo dum na-abata n'obodo nwanne nwoke na-ekwukwa na ana m anụ maka ị sị na ihe e kwuru mgbe mbụ na nwoke na nwaanyị anaghị akpa ụrị ee na-akọwa ma ugbu a maka ihe onyonyo ndị mba ime oge ahụ gwarụ e nwere e a na-enwe ihe dị ka e, grading a na-akpọ e, PG or 18 or 13 nke wụ na ndị ụmụazị na-eto eto a ga-eduru erubeghị ine onyonyo ihe dị otu ahụ mana ugbu a ihe a adịgo eh, ihe niile si na mba ọzọ na-abịa mba mba bekee mba ndị oyibo na-abịa ihe na-ezi ihe ndị ahụ ah, ụdị ihe dịka ọgwụ ihe dịka ihe dị eh, bara awụrụ ihe na-atụzi ụjọ hmm. eh, ugbu a ị ga-anọzi a na-agwa gị

ka ọ bụ nọọ agba ọfụrụ chi na-efo anya na-ahụ ihe dị iche iche a sị nwa atụrụ na-ele nne ya oge ọ na-ata ahịhịa a da sị ewu a na-apụ iro so ewu na-apụ iro ya bụ apụ iro hmm. ebe a ga-enye ihe a wụ na onyonyo ọ wụ na ha gbara ụgbọ gaa obodo oyibo na-ahụ ka e si amịcha ọnụ ọ na ebe ha ụlọ ha ha ga-ahụ onyonyo ndị ọcha na ọ sọ ndị a na-eme ihe a otu a nwe ihe a kpọrọ ya esokwa ha mekwuo ihe ahụ ọ dị mma ee ihe ọzọ m chọkwara ịjụ gị ka ị kọwaara igbo ndị ọma na-ege ntị bụ na a bịa n'ihe onyonyo ị ma na ee anyị na-anwakwa ike anyị ọkwa mana a na-ekwusị na nke anyị na-eme na uzube na nke ndị esi esi wee kpata na nke ha ka nke anyị biko achọrọ m ka ị kọwaa ọ wụ eziokwu ka ọ wụ ashị ka ọ wụ na onyonyo anyị ebe o nwere ike ịga ebe ọbụla nke ndị ọcha nọ na nke anyị na nke ndị ọcha ga-akwụkọta n'otu otu ebe gbasara onyonyo ma ịjụ ọgụ ọ ịkọ akụkọ ihe a na-eme a ihe akọ akụkọ mkpọsa onyonyo ịkọ akụkọ wezi onyonyo eh, ji weta otu e si kọọ akụkọ ahụ oge mgbe mbụ a na-akọ akụkọ ifo ọ ihe anyị na-eme mana akụkọ ifo a kọgazi ugbu a e wezi onyonyo ji eh, see ya e sechaa ya emaghị wepụ ya mezie ọfụma na-ezizi ya ka onyonyo na ma obodo oyibo ma ndị ọcha ma ndị ndị ojii ihe anyị kọọ akụkọ akụkọ anyị oge anyị na-eto anyị na-ele onyonyo a na-akpọ cowboy films ihe akụkọ ha na-akọ ugbu a kwara ya kwara akọ nke anyị ha bịa mana ihe menụ wụ ha na-etinye ego na oge n'ime imepụta onyonyo nke ha ọ dị mma e nwe ọtụtụ ọrụ dị iche iche ndị na-esepụta onyonyo ha na-arụ mana nke anyị maka ndị ee eh, na-achị anyị anaghị etinye ego na-etinyere anyị aka ihe anyị na-eme anyị achọ ụzọ ga-adịrị anyị nkenke ọ ga-eri anyị ego e, e, nnukwu iji mepụta ihe ahụ ma ọ bụrụ na akụkọ a kọrọ akọ na otu e si epụta ya nke ndị be anyị ka mma ma nke otu e si mee ya mee ya ka ọ dị usoro usoro nke ha ka mma e dowe ihe onyonyo nke anyị dowe nke ha a hapụ nke gị ga were nke ha maka otu ha si hazie nke ha ọfụma maka ha ji ezigbo ego na-eme ya wee jiri ihe onyonyo ahụ pụtara ihe wee na-esi ya na-esi ya maka na ego ọ gbasara ego ahụ kwa hmm. ị ga-ahụ na ego eh, a ga-asị onyonyo anyị mere eh, ofu onyonyo ndị oyibo mere nke ndị be anyị ndị ojii mere ọkpọda eh, 1 million ndị ojii mere erubeghị ego e jiri mee nke ofu

hmm. anya ọ wụ ya wụ ihe a ndị be anyị na-ekwusi na onye na-ejighị ego je eri ofe owere hmm. ya wụ na um, ihe ị na-akọwa ugbu a wụ na ọwụhụ na anyị anaghị anwa ike anyị anyị na-anwa ike anyị kama na maka na ndị ndị mba ọzọ ji ego ma ndị na-akwanyekwara ha nọkwa ha n'azụ kwụsie ha ike ya mere ihe onyonyo ha a na-ele ya ọ ka dịka ihe a hụrụ n'ife ọ bụ eziokwu ọ dịka ihe a hụrụ n'ife wee mm. karịa nke anyị mm. mana ọ bụrụ n'ịkọ akụkọ anyị ka ha n'ịkọ akụkọ ọ kwa ya mana o nwere ihe m chọrọ ka ị gwa igbo ndị ọma na-ege ntị otu o si otu a wee dị gịnị ka i che na a ga-eme ya ka o wee dị mma ihe a kwa ihe siri ike o, maka anyị nọ anyị nọ ime obodo ọ ga-awụ a, ihe a na-akpọ ịma mmadụ Mm. ihe sọrọ atụmatụ gị dị eh, bụ uru enweghị ike ige gị ntị na ịmara mmadụ Mm. a sị na onye ejighị ego na-eri ofe owere awụ ka ofe owere onye ejighị ego misa ụmụnna a na-ege ya ntị Mm. gị ejighị ego na-ekwu ka omemsi ghọta otu atụmatụ gị ji dị mma a ga-asị gị na anyị ga-anọrọ ọdụ ka e gee ndị ji ego na-ekwucha nke ya ọ ihe a mere eme ọ ihe a mere maka e nwere ndị ee mụnwa m na-arụ iwepụ iwepụ onyonyo e mere na obodo anyị n'ebe ọzọ anyị ihe tụrụ ya bụ na e nwere onyonyo ndị mere ebe a otu anyị si ekwu before mgbe mbụ asị ime onyonyo asị o nwere face o nwere face o nwere ndị na-eme ihe onyonyo ahụ amaghị ahụ ihe mm, ndị ama ama ama ama ehe nọ n'ime onyonyo ahụ onyonyo ahụ mana enwe ụdị onyonyo anyị na-esebe enweta a sara aka mee ị ga-ahụdụ onye onye ama ihu ya ama mana itinye ebe ọbụla n'ụwa ha vụọ ya vụọ ya bụ ihe ị na-akọwa bụ na onyonyo anyị ọ gaa na mba ọzọ ọ ga-akwụkarịta ọnụ ahụrụ mm-hmm. maka na ọ bụrụ na onyonyo anyị adịghị mma mm. ọ gaghị aga na mba ọzọ wee kwụrụ eh, so ihe m na-ekwu a sị na ndị achị anyị ga-enwe ike mara ka esi ahọpụta ndị na-eme ezigbo onyonyo nye ha ego nye ha nkwado anyị ga na-enweta ezigbo ego n'onyonyo ụlọ anyị ma mana ihe ahụ kwuru mbụ gbasara ịma mmadụ IM ndị ha na-enye ego wu ndị ma otu esi agaru ebe ha nọ ha gakọ ndị ahụ okay ka m lee onyonyo i mere before i mere mgbe mbụ ma ọ bakara uru tupu nye gị ego ị ga-eji mee nke ọzọ ha bịa ha were ego nye ndị ahụ ndị ahụ emeka emeka n'otu ụtọ ha siri ma ndị sara anya ha bute obi ha n'ihe ha chọrọ na-arụ ha agaghị ahụ ego ọbụla ọ dịka otu a na anyị nwaanyị na anyị nwaanyị gbasara onyonyo ụwa niile anyị nwere social na-abụọ media content association na naijiria ihe anyị na-eme na-agbasa onyonyo esi naijiria mee na mba ọzọ oge gara aga onye ndị na-achị anyị sị na ahụtara ego maka na ndị na-agbasa onyonyo anụ m abịa biko ụmụ ibe ya bụ ihe dị omimi mana unu ahụ na nkwụ na ngwụ na-abịa mgbe mbụ ndị oyibo mere ihe onyonyo ka ọ bụrụ ụzọ̀ e sì àgbasà ozi ozi dị ichè ichè e nwèrè ozi ndị wụ ozi ọma nwee ozi ndị wụ ozi ọjọọ e nwèkwàrà ozi ndị wụ màkà ndị toro eto nweekwa ozi ndị wụ màkà ụmụ̀akā ihe ònyònyo wụ ofu ụzọ onyonyo dị mma dịkwanụ njọ maka o depend ihe mmadụ na-ele onyonyo dị mma maka ọ na-amụsị mmadụ omenala ndị obodo ọzọ ọ na-amụsị mmadụ otu esi ekpe ekpere otu esi esi nri otu esi eme ihe dị iche iche hmm. ah, ajụjụ a ajụjụ a nwere ngalaba ajụjụ a nwere ngalaba maka m ga-asị na ihe onyonyo ihe anyị na-eme n'onyonyo o nwere nke dị mma nwekwana nke dị jọrọ njọ ka m kwugodi ya nke dị mma nke dị mma ihe onyonyo na-ewetara anyị n'ụbọsị taa bụ ihe ọfụọ na-emegasị n'obodo ndị mba ọzọ ọkwa n'ihe onyonyo ka eji agwa anyị ihe na-eme n'ụlọ gọọmenti ihe na-eme n'ụlọ ndị ọchịchị ụbọsị a ee eh, onye isi ala anyị gara na amerịka ọkwa n'ihe onyonyo ka eji wee gwa anyị na nekwa nekwa onye isi ala jere amerịka ọ bụrụ na anyị nọrọ na-eneru anya o nwegasịrị ụmụ ihe dị iche iche ndị okenye na-eme na nya bụ ihe onyonyo ma ọ bụ nya bụ ejije ekwesịghị ka ụmụaka na-afụ ndị na-arụkwanụ na nya bụ ihe onyonyo ndị na-enetụkọta ya anya nwere nke ọ ya-abụ ha tinye ihe ejije o nwere ebe ọ ya-emeru ọ ya nwee ihe ya egosi na ya ha ewepụ ya tinye mgbasa ozi ọzọ emepụta nke ahụ ha ebidokwa ejije ahụ n'isi ọ ka ụmụaka ndị nọ n'ụnọ ndị na-etorubeghị etoru ịma ihe ya eme na nya bụ ejije ma ọ bụ ihe onyonyo nwee ike hapụ ịhụ ihe na-agaghị abara ha uru ihe onyonyo emere ya ka ọ bụrụ ụzọ esi agbasa ozi ọma dị mma na ndị na-actkwa film ndị ndị a na-akpọ actors and actresses fa na directors nwe na ndị script writers a na-ekwukwa na-enye nwo ndụmọdụ ka fa nwee ike Dee ụmụ akụkọ ndị dị mma ga-emekwanụ ka obodo anyị were dị mma, werekwa na-agbasa ozi ọma dị mma ka anyị na-eto n'ime ya. Ihe mmụta ọzọ anyị na-ahụkwa na ya karịrị akarị e si na ya enweta mgbasa ozi. Ihe ọbụna na-eme na ngalaba ala anyị a ihe ọbụna ndị na-achị ala anyị ihe ọbụna ebe obodo ọbụna ha jere ọ n'ihe onyonyo ka anyị ga-esi wee mata na onye isi ala anyị anọghị ya ọ gara obodo dị otu a ọ gara ime ihe dị otu a nya mere mmụta ezi ihe mmụta dịkwa n'ihe onyonyo mana nne na nna ya agbalịsie ike ịhụ na ha na-enegarụ ha na-anọdebe ụmụ ha nso ihe onyonyo emego ụmụ anyị etu ha si erizi nri nri anyị ha fụzi nri anyị n'ụbọchị a ha ebidozie fụbazi nri anyị ka ọ bụ nọọ ihe ihe ihe ndị mgbe ochie ụbọchị a o nwere ebe m gara e wepụta ụtara ji na ofe nsala m kwọchaa aka ka m were nri rie enyi m nwoke na ebe ahụ a na-afụ m ka bụ na na m bụ papa ndị mgbe ochie n'ihi na m kwọrọ aka iji aka m wee rie ụta Igbo ndị ọma na-ege ntị ọtọkwa mụ na barista izu ka na-ekwu maka ihe gbasara ihe onyonyo biko nwanne m nwoke ajụjụ m chọrọ ịjụ gị ugbu a ka o sina dị anyị erugo ebe anyị ga-eru anyị erugo anyị awụhụzi ndị a na-akwa aka n'ihe gbasara ihe onyonyo achọrọ m ka ị kọwara igbo ndị ọma na-ege ntị kedu ihe anyị ga-eme gbasara otu ihe onyonyo ga-esi wee gaa nke ọma maka na kịta ihe dị ka nke na-ewu kịta bụ onye bụ onye bụ yanwa na-ede yanwa chọrọ ire yanwa chọrọ ime nta na imorokoto mba nụnụnụ ọ kwa e nwere ihe a na-akpọ division of labor onye dere ede awụhụ yanwa ga-ese onye sere ese awụhụ ya nwa ga-eshie n'ọkụ onye shiri n'ọkụ awụhụ ya nwa ga-eje ahịa wee ree ya onye rere ya n'ahịa awụhụ ya nwa ga-ebupụ ya mba niile niile dị iche biko ị nwere ike ịkọwara igbo ndị ọma na-ege ntị kedu ụzọ anyị ga-esi wee sie nri a n'ọkụ ka o wee ghee wee tọkwanụ ụtọ n'ihi na onye ọbụla tinyere ego n'ihe onyonyo tinyere ego ka o wee hụkwa uru nọ na ya biko kọọrọ ndị be anyị otu a ga-esi mee ee a sị m kwuo m ga-asị na ndị ndị be anyị ndị owere che ha emejila ma anyị jakwa ya ma mma ya ihe ma ọfụma n'ije izo onwe ya ezi ọ ga-adị mma ka e kee ihe otu ụzọ ya si gaa ọ gara mma ka otu ya si gaa ọ wụrụ na ama ndị ma ka esi eme ihe enye ha ihe ahụ ka ha mee ndị ogresikwa onye makwa ọka ma kpeghachi ya ọ bụ eziokwu onye ma ka esi eme ma ka esi emebe ihe i were mbazụ eji egwu ji nye onye ama otu esi egwu ji echiri isi gbubie ji ahụ mana eme ya mee ya otu esi kwekụzi mee ya aga enwe nsogbu otu i si kwuo enwe ndị odeede nwee ndị nke nkuzi nwee ndị nke na-anọ ebe a na-akụzi akụzi nwee ndị nke na-echi ya ma emechaa mee ya ọgbakọgbuo ya ọ wụrụ ihe bara uru enye ha nkwado ha ga-eme asị mezo ya kedị ọgbọta ọzọ enye ha nkwado ha ga-eme kara nke ha na-eme ugbu a na ebe ndị na-ekwerekwere elekwanụ ajụ ha kee nsogbu unu nwere oge ha bịa kwuo na ewetara ego iji eh, kwado ndị na-ere onyonyo anyị biko ihe a ka m jụtụwa ụda eziokwu na ewetara ego nke ịma o nwere otu ihe ahụ siri na-ebe mgbe ahụ o bela n'elu o bela n'ala ọ bụrụ chee chee chee anyị hapụ ya ya wụrụ anwụnta ọ bụ aha na-ekwu sị ọ ndị ama ka a na-enye ego maka oge ha chọrọ inye wetara ego maka ndị na-eji ere ere ha jụrụ ha ajụjụ sị unu ma ndị na-ere ere unu ma ndị na-ere ihe onyonyo a ya bụ ndị marketers ee eh, marketers dị iche maka anyị nwa distributors mm-hmm. marketers na-anọ n'ime ahịa na-ere dvd na vcd nke anyị anyị na-ewere na-ewega eh, na-agazu ụlọ onyonyo obodo niile ma amerịka o ma South Africa o ma Germany o ma Kenya o ebe ọbụla enwere ahụ anyị otu ya jiri mma ebe ọbụla enwere ahụ onye ojii n'ụwa ha ji ele onyonyo Naijiria onye ojii nọ ebe ọbụla onye nwere onye ojii ha ji ele onyonyo naijiria mana oge anyị na ha bịa meet ha sị okay ọrụ ga mma otu dị mata ndị na-eme ndị na-erepụ ihe onyonyo a ha chọọ dị mma ihe ama wụra na a ga-efe ilo condition ha enye gị ego so a gaa jụọ anyị ihe anyị chọrọ ka unu mere anyị ọ bụghị ihe ha nwa chọrọ mba ka ha mere ụlọ asị na ihe am- ihe am ji mene ihe ha chọrọ achọrọ ụlọ ha ihe chọrọ Hmm. amaghị nsogbu ha ji bido nwa sị oke ebe ụlọ ugwu ifu na ebe ụlọ rum okwu m ga-ekwu okwu ma chọba ego ụlọ biko nsogbu ego a ga-apụta etu echi because ego ahụ tara ego eri ya eri ọ bụ iji anyị bụ uru Ọ bụ eziokwu. maka ịchụ anyị ha mkpa anyị o mechara iji ike gwa ha sịrị kwa mkpa anyị wụ ugbu a a na-enwe akpọ dubbing hmm. imechaa onyonyo ị dub ya na na okwu ndị ọzọ ma french language o ma china language o ma russian language o ka anyị nwee ike irepụ ihe a ebe ọzọ hmm. ha sị ọ gbasara ha hmm? na ọbụghị abịa ihe abịa rụrụ ọnya agwa ya na ọbụghị ihe abịa abịa rụrụ na ihe enwe ihe na-enye anyị nsogbu iyigharị bụ ihe onyonyo si na naijiria enwere ike na-asị anyị okay weta eh, onyonyo 200 na uganda ikporo ya kpojere ha agwa gị na audio adịrọ mma na enwere ebe eh, adịrọ mma for maka ụmụaka ịne na a suppose iwepụ ihe ndị ahụ sị ka anyị nwere ụdịrị ihe dịka studio ebe a ga-ewega ewega onyonyo a ewe na audio eme ya- eme ihe a kpọ treatment mee ya ọ dị mma

ego ahụ ị ga-aga akọrọ akụkọ akọ akụkọ anyị gbasara ego ahụ akọrọ akụkọ nọ na ya ị gasị ụlọ akụ ị ga ị na-enye ime ihe onyonyo ị chọrọ ego asị gị nke nyere ha before nke nyere ha mgbe mbụ ka ihe pụtara ụlọ adị maka afọ ihe a ga-emekwa emekwa ọzọ maka ọ ga-aka mma anyị mara ebe ihe ji ego ya eme amara ka ego ga-abara anyị uru maka tupu anyị ebido kewa kewa ego a

emeghị ori mkpa na 50,000 Ọ bụ eziokwu. mana ha chọrọ Ọ bụ eziokwu. ọdị wọta ọ dị ka dịka ihe ndị ndị a na-eme ugbu a na mm, ihe onyonyo a na-akpọ eh, African Magic ị ma sị ha bubata ndị America ebubata nke ndị mba ọzọ ejighị edi ede ma ha edeghị nkwenye ede nke ha na-eme ugbu a wụ na hmm. a na-enwe olu na-ekwugharị ihe ha kwuru n'olu a ga-aghọta ihe a niile wụ ihe ọ ga-abụ ndị be anyị ha kwado kwadosi unu ike ọ wụrụ ihe mere eme mmadụ etinye tinye ego ọkpụrụkpụ ego hmm. n'ime ihe o hmm. nwetakwa hmm. igbo ndị ọma na-ege ntị nke a bụkwa akụkọ mana ndị be anyị kwuru sị ihe na-enweghị otu a na-eme otu a na-eme ya dị oke mba oke mba oke mba igbo bụ oke mba igbo ọma na-ege ntị ọ bụrụ ndị be anyị ha sị deeje nụ deejenụ mhm. ndị Igbo na-ege ntị na-ekiri m ugbu a aha m wụ oriakụ Lydia Nze aka Ada Diọra Mma achara ugo nwaanyị ọma ka unu si wee mara m na-ewetara unu akụkọ na-eme unu obiọma n'ihe anụnwa anyị na-eme anyị na-akpọ Igbo Amaka tata hmm, hmm, hmm, m ga-emekwa ọzọ ndị anyị ga-akọ akụkọ ha wee bụrụ ụmụ nwanyị ndị anụnwa megoro anyị obiọma n'ihe onyonyo anyị nọtogoro aka nke ndị bekee kpọrọ veteran actresses onye mbụ anyị ga-ekwu okwu ya tata wee bụrụ aka aka dị na nwanyị nwanyị makata mma onye anyị na-ekwukwe maka ya wee bụrụ Clarion Chukwura nwaanyị anụnwa o tego aka n'ihe onyonyo anyị mego ọtụtụ ihe dị ọtụtụ ihe onyonyo dị iche iche nke anyị ma ama dịka Farewell to Babylon, Money Power na ndị ọzọ dị iche iche ma ihe m ga-agwakwu bụ na ọ ka na-emekwa wee ruo tata kemgbe ahụ hmm. onye nke abụọ anyị ga-ekwuru okwu ya tata wee bụrụ ihe ndị bekee kpọọ elegant lady nwaanyị ọma nwaanyị na mma na-eme Ego Nnamani kịta wụzi Ego Boyo maka na ọ nụgokwa di nwaanyị anụnwa gosiri n'ọtụtụ ihe onyonyo dị iche iche dịka Checkmate na Violated nwaanyị anụnwa ma mma dị ukwuu ana o butere anyị mma ya ahụ na ihe onyonyo anyị onye nke ịtọ anyị ga-ekwu okwu ya wee bụrụ Ngozi Ezeonu nwaanyị anụnwa agbaligo gosi anyị na ịwụ nne amaka mee ndị nne anyị ha wee nwee ugwu wee nwee nsọpụrụ na ihe nne anụnwa ha bụ nne o mego ọtụtụ ihe onyonyo dị iche iche dịka Glamour Girls na Nneka The Pretty Serpent onye nke ịnọ anyị ga-ekwu okwu ya tata wee bụrụ Ngozi Nwosu Ije Pons ee anyị ga-ekwu okwu ya maka nwaanyị a kemgbe Taboo na ọtụtụ ihe onyonyo dị iche iche o mego nwaanyị anụnwa ebutegolo anyị ya mekwa anyị ihe ọchị n'ihe onyonyo anyị o nwekwa nke o mere a kpọ Fuji House of Commotion nke ọ wụ nwaanyị Igbo na-anụ onye Yoruba wee na-etinye ọgbaghara na ezinụlọ a mana makwa na ọ ihe a na-eme n'onyonyo ọ bụrọkwa ka o si wee dị n'ife onye nke ise anyị chọrọ ikwu okwu ya tata wee bụrụ Dolly Unachukwu nwaanyị na mma na-eme o nwere onye na-amarọ Dolly Unachukwu na Glamour Girls ka ọ na Deadly Affair nwaanyị anụnwa gosiri anyị na ịma mma nwere uru dị na ya nwaanyị anụnwa gosiri anyị na ihe onyonyo anyị anụnwa meekwa ihe onyonyo anyị anụnwa ọ masị anyị onye nke ise Anyị chọrọ ikwu okwu ya tata wee wụrụ nwaanyị na mma na-eme. Eucharia Anunobi. Ee, nwaanyị a wụ ihe a na-akpọ agụ nwaanyị nwaanyị ike mgbe ọ nọ n'ihe onyonyo anyị o mere ọfụma gosikwa mekwe na anyị wee gorukwe n'obi anyị with onoshi eme ihe onyonyo ya na onoshi na-ebupụtara ya anụkwa m na kịta na ọ bagokwa n'ihe a na-akpọ pastoring ọ na-emezi ọ na-ebuziri oziọma chineke nna nke ọ na-eme kịta chineke nọnyekwere ya na nke ọ na-eme kịta mana mgbe ọ nọbụ na ya o gosiri anyị n'ihe onyonyo ya kwesịrị ịdị na-amasị anyị n'obi onye nke asaa anyị chọrọ ikwu okwu ya wee bụrụ Ebele Okaro nwaanyị anụnwa gosiri anyị n'ihe onyonyo ya kwesịrị ịdị na-amasị anyị wee butekwere ya n'ihe onyonyo anyị wee mekwa anyị obiọma site n'ọtụtụ ihe dị iche iche o mere na ya onye ọzọ anyị chọrọ ikwu okwu ya wee wụrụ Chinyere Wilfred nwaanyị anụnwa gbanịrị nwaanyị anụnwa mere anyị na-ebe sọsọ akwa n'ihu onyonyo anyị o mere anyị nwee ihe ha ihe ndị bekee na-akpọ emotional connection ma anyị na-ekiri ya nwaanyị anụnwa gbanịkwara mgbe ome o mekwara ọtụtụ ihe dị iche iche dịka prison of love children of terror ka na-emekwa na-aga n'iru ọ ka nọkwa ya ruo tata onye ọzọ anyị chọrọ ikwu okwu ya wee wụrụ Florence Ọnụma nwaanyị anụnwa ee ebe ọ bụla ị fụrụ a kpọrọ ndị igwe a kpọrọ ndị eze ndị ọchịchị ọ nọ ya ịnanya unu gamie unu ga-afụ na ọ na-act karịa onye ọchịchị onye omebe iwu onye nke anụnwa nwa ya gosiri anyị na ihe ndị bekee kwu what a man can do a woman can do better yes ọ gbanịrị ọfụma na ya o mekwara ọtụtụ onyonyo dịka Lies of Destiny na ọtụtụ ndị ọzọ na-aga n'iru ndị be anyị na ọkwa ka ọ ha m n'ọnụ nke tata unu rotekwe na igbo anyị anụnwa amaka ka ọ na-akpọtụ ka ọ dị mgbe anyị fụrụ ọzọ hmm. ee eh, nwanne m nwoke Izu biko o nwe ihe i nwe ịgwa igbo ndị ọma na-ege ntị na ndị gị na ha na-ahụkwanụ maka ihe onyonyo a otu ọ ga-esi wee dị mma biko gwara oru m maka na a sị na aga na-aka anyị ga-asị biko nke anyị ntị nke anyị kwuru ekwu na a ga-ekwuzi ihe a ọ bụ obere ihe ọ ile anya mara ndị maka esi gbasara ihe a dowa ha n'isi oge ihe ọgwụ bịa siwe ike enwe onye akpa na-akpọ Akunyili Dora Akunyili ọ wụ onye obodo anyị oge e were ya dowa na isi ike ọgwụ ma ihe gbasara ọgwụ ihe gba gbanwere Ọ bụ ka ọ lụrụ ọlụ ya lụọ ya lụọ ọfụma ọ ka a sị na abuja bụ isi obodo anyị siri ike na ka esi a- na nsogbu nọ ma- ma na otu esi arụ ụlọ na ihe ọzọ enwere onye a na-akpọ Nasir El-Rufai a kpọrọ ya dowe ya na isi eh, ụlọ ọchịchị abuja Ọ- ụnụ hụ ka o si mee ihe ọbụla aga soro ya oge ihe gbasara ego eriri na ego eriri na otu ego ezuru ezu ga-esiwe ike a kpọọ Ribadu dowa ya ebe ahụ nke si gbanwee ndị na-arụzi ọrụ ha chezi otu a ga-esi gaa gwi na-anọ na nke ọfịs Ribadu ha jụọ izuzi ego enweghị ihe a chọkwa eme ya na-eme ya akọ enweghị nke mere a sị na achọrọ otu esi akwụsị ha mee ya ka ọ dị mma ọ ga-akwụsị i lee anya na usoro ndị na-eme ihe gbasara onyonyo ụta onye ma onye nụrụ onye nọ ebe ahụ kemgbe ma a sị onye yi akpụ ụkwụ ma ebe ọ na-afụ ya onye ahụ ga-abịa bịa ka hazie ihe a a sị onye anọ ebe a nọ lie mmadụ ọ na-esi ụkwụ achọ ịvọ ya maka ọ marọ ebe e si lie onye ahụ a sị a kpọta onye ma ihe gbasara onyonyo were dowa n'isi ndị na-ahazi ngosi onyonyo a m chee na ihe ga-adị mma karịa otu ọ dị ugbu a mana ị were ndị ọ ka a sị iwere e, square peg tinye ya tinye ya na round hole hmm. ọ ga-aba ọ ihe na-emekwanụ ugbu a ma ma akpado ka adụwụ ndị ma otu esi etinye ndị mmadụ n'isi ga-aga na otu anyị ndị na-eme onyonyo chọpụta ndị ama na ndị emego ihe a na-akpọ track record kpọrọ ha because ndị agaghị achọ ka ha mebie dowe ha ebe ahụ ọ wụrọ a kpọrọ a gaa obodo oyibo kpọrọ nwa obere nwa amaghị ihe gbasara amaghị ihe bụ living in bondage ka ọ ma ndị mere eh, rattlesnake onye si na-atụ kpọrọ ha gaa doba ya n'isi ndị ga-eke ego eh, ndị gbasara onyonyo ebe ahụ na-asụ oyibo oyibo sọsọ ọsọ ọchị na ihe oge jikwa ya ọkọ na oge ibe asụ ọhịa m che ache eme otu ọ ga-adị mma igbo ndị ọma na-ege ntị ihe barista izu kwuru ọ ihe mwute wee dịrị anyị n'ihi na obodo anyị a anyị agafego mmanwụ a na-akwa aka n'ihe gbasara onyonyo biko nụ eji m ohere a wee na-ayọ ụnụ chọọ ka m sekpuru n'ala esekpuru maka na mụnwa bụkwa onye ihe onyonyo ebe a m nọ taa na ọmụma niile a ma m taa ọ maka ihe onyonyo kedu ka anyị ga-esi wee nọdụ kwọcha aka tiere ọkụkọ akị ọ dị mma ọ dị ụnụ mma biko nụ ka anyị saa na anya anyị na mmiri wee chọọ ndị ma ihe ha na-eme n'ọrụ a site n'isi chọọnụ ndị ma ihe ha na-eme wee tinye ebe ahụ ka ihe a were gaa nke ọma maka eji m n'aka na ego ndị na-achị anyị na-enweta n'ihe gbasara ihe onyonyo awụghị obere ihe kedu ihe a ga-ejizi wee neni anyị